zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi bwana tikulandireni kuno ku ndirande kwawo kwa ndale si choncho timvetserete tikulandireni soni inu bambo athu bambo mphepo landirani ulemu wanu bwana kulandireni inu- ndikulandireni meya a mzinda uno wa blantyre landirani ulemu wanu ndikulandireni amayi kanga mp landirani ulemu wanu ndikulandireni bambo musowa mp landirani ulemu wanu. eni ake a dera lino bambo mpinganjira landirani ulemu wanu Ah, deputy meya landirani ulemu wanu Bangwe 1 landirani ulemu wanu. Ma NGC members onse landirani ulemu wanu. Inu bambo Ngalande landirani ulemu wanu. Makhansala athu ponse pamene mwakhala ndi mashado athu landirani ulemu wanu. Chifukwa cha nthawi nonse mulandire maulemu anu komanso ndisayiwale kulemekeza amfumu athu amene ali pano. Taombani manja mwachifumu. Tichepetse phokoso eti. Timverane. Bwana, ine ndikuyankhula m'malo mwa amayi akuno ku Ndirande. Zikumveka eti? Komanso ndiyankhulira amayi onse kuno kummwera. Ngati pali mwini wake wa mavuto pa dziko lina lililonse ndi mzimayi. Bwana, ife ngati azimayi tikumva kupweteka, ndikunama? Tasenza njala, tasenza matenda, tasenza umphawi wonse umene a Chakwera abweretsa ku Malawi. Anthu ife tikulephera kudyetsa ana, tikulephera kutumiza ana kusukulu, tikulephera kulera mabanja athu. si choncho ndikufuna ndiwauze achakwera achakwera ku lilongwe amene mukutionera kuno a mcp nthawi yanu yatha achakwera nthawi yanu yatani tikuyankhula lero ku ndirande zimenezi muzilembe m'mabuku pokwana pa 16 septemba 10 koloko mamawa peter mutharika azakhala ali purezidenti chimenecho. Musakayike amayi, musakayike anyamata, musakayike azibambo. Zikumveka? Tipanga chilichonse chotheka ifeyo ngati azimayi bwana, kuti Professor Arthur Peter Mutharika alowe pa mpando. Kaya wina akufuna, kaya wina sakufuna, Peter akuwina. Zikumveka? Ndikufuna ndiwauze a Monica Chakwera, amayi a kunyumba kwa a a Chakwera, si choncho? Yomweyo, yomweyo. zikomo ndikufuna ndauze a Monica Chakwera ndikufuna ndiuze nda achape zikwama achape masutukesi amuna awo akunyamuka akutuluka ku state house akutuluka ifeyo tipanga chilichonse ku dpp Tikwera m'mwamba, tilowa pansi, tiyenda pa madzi, tiyenda paliponse, koma Chakwera akuchoka. Chakwera akutani? Chakwera akutani? Bwana, mkazi ngati ine, ngati mukundiona chonchi pano, kuti ndioneke chonchi ndi ndalama? Ndikunama? Ife azimayi timafuna ophoda. ife azimayi timafuna salu ife azimayi timafuna kudya ife azimayi timafuna madiredi kumangitsa ku saluni chakwera wakanika kusamala mabizinesi azimayi chakwera wakanika kudyetsa azimayi chakwera akuyeneka achoke Chakwera akuyeneka atani? Chakwera akuyeneka atani? Wapalamula iwe lero chizakuyabwa wapalamula iwe lero chizakuyabwa a Peter ndi boma dpp ndi boma wapalamula iwe Ah, chala mwamba timalize chonchi ndi nthawi yochepa ndikufuna ndiauze a profesa Arthur Peter Mutharika ku page house takwezeni chala mwamba bwana kumene muliko mudziwe kuti inuyo ndowinawina kale chala mwamba kaya wina akufuna kaya wina sakufuna 16 september 10 koloko mamawa tidzakhala tili musewu tikuvina zikumveka eti musakayike tivutike cha mtundu wanji miyezi itatuyi koma Peter akutani Peter akutani chakwera akutani

mundilole bwana mundilole bwana pamalo pano pabwera anthu awiri ango- ango- angoweva ah, onabo lipipa ta- tawevanisi koma ndatopitomera mungo taimani mungoweva anthu akuoneni basi kuti mwafika pamalo pano
moni kufuna ndiperekere panopa suntha suntha suntha suntha suntha dpp oye dpp oye ati tingopereka moni eti ndiye moni waine ndi nyimbo ziwiri basi sititalikisaso kaye ayi nyimbo yoyamba

zikomo kwambiri pano tadzutse a deputy mayor mungopereka moni a deputy mayor mungopereka a deputy mayor dpp woye dpp woye ng'ona

I- ipemerere ipemerere Smoking in the mix. akuti kukuta dj dj dj akuti ndinanena kuti nyimbo zingati ziwiri nde ndinangoika imodzi yokha eti yachiwiriyo ndimati ndilibe chuma ine chopereka kwa a Peter ndipereka ine

dpp oye profesa Arthur Peter Mutharika oye zikomo kwambiri zikomo kwambiri olemezeka munthu lole mayi ati angopereka moni asana- asanabwere munthu wamkulu one angopereka moni
chala m'mwamba chala m'mwamba

ku nsanje ndi ku chikwawa mukundimva atu eti mp wa dpp ndi amene akuyankhula panoyi dpp oye ali busy pano kugawira anthu chimanga kaya zichani akuti kufuna voti nthawi yonseyi anangotiyang'ana koma akuona zisankho zikubwera ndiye ayamba kugawa timaufa tawo tizichimanga tawo ndiye anthu akugwirizana ku nsanje ndi ku chikwawa ndipo alembetsa mwakathithi akuti enawa tiwadyere koma wathu ndi Peter dpp woye akuluakulu chidawakomera mchacha maina vicha alipipa ma mp mukwaonawa Kundisankha chair wa budget kuja ku parliament, kuyang'anira chuma ku parliament. Ine ndili pano mzimayi eti. Ndikufuna ndikuuzeni izi. Kuti mudziwe kuti dziko silikuyenda bwino. Umaona zinthu momwe zikukwerera kawiri kawiri. Ukadzuka mamawa upeza chimanga 5000 yakwera ndi 10000. Kenako 20000 zinthu zikuyenda. Ukadzuka mamawa maluwa wakwera. Ukadzuka mamawa mafuta ophikira akwera. Mukungoziona zinthu zake sizikuyenda iyayi. Akuluakulu nkhani iyi ndi ya serious achinyamata timakonda kuba- kubatengeka ndi za zii mukundimva inu ndikufuna ndiyankhule ndi achinyamata wili ayi mwina ayi asali pano amene akundimva A- ndi amene munkathamanga mu njira inu pano nthawi imene ija lero mukudya katatu lero akupatsani mene nifijani ngongole akupatsani nkhanza ndiye apm akubwera akudzachotsa boma la nkhanza boma lakuba

DPP woye. DPP woye. Chala m'mwamba. Chala uh, adad akuoneratu ali live pa Facebook DPP page. Afuna aone chala m'mwamba. Chala m'mwamba icho. DPP woye. Ndirande woye. Ulemu. Maulemu aperekedwa koma ndichita chidule. A regional governor athu ulemu wanu chipuni cha utsi Mchacha MP ulemu wanu. Bambo athu Dr. Mphepo mulandire ulemu. A regional secretary mulandire ulemu. Ad- Advisor a president Michael apo ulemu wanu. Ameya athu ulemu wanu komanso ulemu honorable Gladys Ganda MP ulemu a director amayi kuno ku South mayi Maria Mainja katundu madzi eti ulemu wanu ulemu a M- a MP wa dera lino bambo Mpi- chipimpinga njira komanso a deputy mayor ulemu wanu NGC yonse ili pano ulemu wanu mashado MPs ulemu wanu osayiwala khansala Gertrude Chiwambo, ulemu wanu ndi makhansala onse kuno, ulemu wanu, ulemu wanu. Akuluakulu onse muli pano, ana adadi, azimayi anzanga ku region uko, ulemu wanu, ulemu wanu. Magavanesi nonse mulandire ulemu. Chifukwa cha nthawi oyankhula ndi ambiri, ndingofuna ndikupatseni uthenga akuluakulu

amalawi atopa kuchoka ku nsanje mpaka ku chitipa amayi anzanga atayima apa anena mavuto amene amayi tikukumana nawo sindidusa monsemu koma azimayi kuchoka lero likhale phunziro pamene profesa akutenga boma pa 15 september 2025 amayi anzanga tikhale phunziro makolo likhale phunziro tikamapereka dzina la mwana tizisamala Mwana akabadwa kumutcha Mavuto amakhala chani? Mwana akabadwa kumutcha Masautso amakhala chani? 2020 amalawi ena osaganiza bwino anayika president dzina lake Chakwera, chilichonse chikutani, chilichonse chimalondola dzina. Ndeife makolo likhale phunziro pamene tikukonzanso dziko la malawi poyika pulofesa arthur peter mutharika pa mpando 2025 mistake imene isazataninso isazachitikenso dpp woye 2020 muno timatukwanidwa ife a dpp kumanena kuti boma lili m'manja mwa agalu kodi lero agalu ndi ati

amati boma lili m'manja mwa agalu agalu ndi ati dpp woye ndifuna ndikulimbikitseni nonse

Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. DPP woye! Profesa Arthur Peter Mutharika atipatsira uthenga. Choyamba kupereka moni kuno ku Ndirande. Chachiwiri akukupemphani kuti chovotera chanu musunge pabwino. Mukuyenda mukuyenda anthu ena achinyengo m'mizimu ndikumanena kuti afuna chovotera chanu atengepo nambala musapereke musapereke musagulitse chovotera tikufuna tichotse boma la nkhanzali dpp woye tonse tiyeni tikhale kumbuyo kwa dpp pasapezeke wina opita ku zipani zina mwaona anthu anzeru anayima pano anthu amene talandira pano anthu amenewa akuziwa kumene kukupita mphepo akuziwa kuti boma ili latani latengedwa dpp woye inu mashado mashado amene mukuyimira dpp ndinu anzeru Ndinu anzeru kaya kwanuko muliko 5 musadandaule amene awineyo tikupita naye ku parliament wotsalanu tikupasani ntchito m'boma dpp woye ena azipita kumaembase ena akhala mabwana m'makampanimu osati yayi kuno tiliko 5 ine ndingolowa chipani chopanda dzina yogwira Dpp woye! Amawina m'bodzi ati? a RG muli ndi ntchito yaikulu koma tikusapotani ndi atsikana anu ndi anyamata anu kuno ku Southern Region kuonesesa kuti paliponse pakhale blue blue blue koma mawu omaliza akuluakulu mawu omaliza akuluakulu boma litateka boma litatani
manja mwawo manja mwawo manja mwawo manja mwawo koma bwana mchacha amene muli a guest of honor a msonkhanowu pali chinthu chimodzi kapena ziwiri zimene zikudula koma anthu sakuchiona iyayi chimene chikudula kwambiri pakali pano anthu chimene simachiona ndi madzi ndi magesi madzi ndi magesi akwera kwambiri amakweza mwakachetechetechete pano madzi tiku- mu- mwaone madzi ndi okwera kwambiri madzi ndi moyo Tiwapempha a water board madzi ndi chani? Madzi ndi chani? Tivine pang'ono, tivine Tiche. pang'ono, tivine pang'ono.
tiche tiche tivineni takonzeka tiviniwaye